mapilot awiri aja ndege yawo inamenyedwa eti takamba kale idali f15 eti strike eagle ndinanena kale za ndege imeneyi design yakale 1988 koma yakhala ikumenya nkhondo zosiyanasiyana Am- ma americans amayikonda kwambiri chifukwa imene ikauluka imaponya imavunga mizinga nditu eh, ndi anali mu ndege imeneyo wina kusogola kuyendesa wina kumbuyoko wa mizinga eya ndiye akudusa mu Iran amwene amenyedwatu ndi enemy fire pa ndege ija amwene eh panyasa mafana aja anapanga eject mapilot aja papa aliyese maparachute ndege ija ndikupita nakasiyamenyedwa ikupita kukagwa moto boom ma ma Iranians "Eh, eh, eh, eh, ndege yagwa mafana aja ali mwamba ali ndi ma pilots ali ali ali ndi ma parachutes ndiye anakagwera kumapiri hey, nali ngati mapiri amwene ridge ridge choncho ndi ma, i- like mountain range eti mwaiziwa mountain range hey, mapiri mapiri mapiri choncho kumene kujano koma kumusi koma malo osiyana eti wina wagwera ngati kuno wina wagwera ngati uko pilot uja Pamene anagwera paja wapanga initiate chani communication tsopano hey, mayday mayday mayday ndili pano wina uja kumene anagwera kuja waona kuti hey, pamene anagwera pa, pa, pa mbalambala poonekera kuti apa ndiye andigwira ndiye iyeyo anakwera phiri tsopano fast fast kuchokera pamene wagwera paja wangosiya chim- chisiti chake chija wazisiya zonse pamene paja wakwera phiri kugogoma Ali ali ovulala ali ndi pistol. Kukwera phiri ndiye anakwera phiri lija ndikukafika pamwamba penipeni pa top penipeni pa phiri. Ndikubisala pamene paja pa dzimiyala. Mwaona eh? Ndege zija zabwera zozapanga rescue zikuwasaka kuuluka uluka kuti ziasake sake zampeza uyuyu anali mu valley uja pilot uja amutenga zako ali kuti zake sakudani sakudziwika kumene ali Za- ulu- zake uja sakupeza zake uja ali wabisala pa pa pa pa- pa- pamwamba pa phiri tsopano De- ndege zija zavaya zake uja pamwamba paja wapanga initiate communication kuti ndili pano be ampanga locate ali pakuti pakuti communication ilipo ndavulala komano sindingadani sindingatuluke Eh, uku tsopano mairanian aja athamanga apeza pamene panagwera ndege paja ah, ayamba kuulutsa kuti kuli ma americans tiyende kasake ndiye ayishosha kumene kuja magaya ya mmizi muja magamba atenga mifuti maziwa anzathu mifuti ndi basi imakhala nayo mmakomo atengatenga tiyende kasake amwene tiyende kasake nde anja munaona mavidiyo aja uja ali pamwamba paja komano magayi awawa chifukwa choti ma parachutes sitsi azipeza mu vale muja iwo amayang'ana muti mu vale muja samaziwa zoti ad, adawatha kukhala ali pamwamba penipeni pa phiri paja amaganiza kuti adayenera kuti ali mu vale momwe muli ma cave ndi amayang'ana muti mmenemo. Uku, iye uja, American military yadziwa kale location yake nde imangozungulira kupeza njira kuti apa titera bwanji, kupeza njirano imangozungulira. Nde wina aliyense wa ku Iran amene amaone, amaonedwa akukwera kuti azilowera ku phiri kuja amaomberedwa kuphedwa. Eh, apha fanzi amwene. Eh, iwo aja basi aona ndege ija kumalimbana ndi ndege ija osadziwa kuti ndege ikuteteza chani. ndege ija imangoti zuu, kuzungulira pati pali paja awa akamati akulowera mwamba mwa phiri muja yashosha mpaka kunabwerano makomando sopano kuti apano yavuta munthu uyu ali pamalo povuta kuti timtenge eh? nde kunabwera ma transport plane evacuation planes ino eh, ndege za mateyala mm. nde ku- kulibe ku airport-tu nde ndege ija zinauluka ndikupeza vale C 130 ija ndinakuonetsani video ija yaulukaso ndikukapeza ku valley ino kumene zinakaima oh. eh? zaima kumene kuja makomando atuluka tuluka chera uku irani sopano nanga sizatengatu 48 hours 2 days asilikali a Iraniso afikaso ku region kujaso battle kuja amutsitsa munthu uja paphiri paja kuti azakwere naye ndege ndege zija chifukwa choti zinatera mmadothi

amwene nde kunali battle ndi pamene amayitanano transport air- aircraft zina ndege zinazo ndikubweranano reinforcements zazatenganano awa nde umayiziwa eh? Akama- a- zikavuta choncho ama- amasiya ndege zija koma samazisiya intact amaphulisa eh ndiye they were forced to abandon ndege zawo ziwiri ndikudziphulisa kuti eh, ma enemies asapezepo kanthu zonse kuziphulisa phulisa phulisa iwo ndikukwera ndege zinazo kubanduka ndi mmene amanena ano kuti adani ah, atuluka apanga rescue zonse atulutsa yetu um, mwaona zithunzi akuonesani burnt completely burnt aircrafts ma wreckage ma iranians apanga post zinthu zimene zimene ndi ma americans ndege zawo zimene azisiya nkuzibe- kuzipanga burn azipanga burn okha eh chifukwa sakanazisiya intact amapanga zimenezo ba- abandon ingati vehicle ija adani yavuta amwene iyi ndinanena kuti nkhondoyo pa social media pali nkhondo ina chifukwa pa social media nde pali propaganda from both sides so propaganda ina yomwe yayamba kubwera lero mu enanso mwina mwayimva kale akuwuzani kuti ah, ma iranians akunena kuti ah, amaona mu wreckage momwe muna- mwa- mwaotchedwa ndege muja apezamo skull scar ya American soldier ndiye kuti iwo American soldier sanampulumutse angomuotchera momwemo ati choncho ndiye ikubwerayi imene ina ndiyoti 48 hours asilikali a Iran anakanika bwanji kufika ku region iko eti 48 hours munthu ujali kumene kuja kumalimbana ndi ndi amifuti a mmudzi onyamula zimifuti zija mwazidziwa za machaka awawa asilikali anali ali kuti ndiye kuli ma video ndiye sakhe ngati ndi- ndi- eh, kuli ma video amene akuonetsa convoy ya asilikali ikupita ku region imene kuja koma ma civilians aku Iran adapanga block nsewu ndi magalimoto awo aah a civilian kunali magalimoto a civilian ati magalimoto amenewo anachita dala kupanga block nsewu to slow asilikali a a a Iran kuti akafike kuja ndiye nsewu uja unali blocked kunali magalimoto ambirimbiri ngati ma taxi eti eeh. konse kupanga cover uko ati zimenezi ndi zimene zinapanga delay asilikali aja access kuti akafike kuja iwo they had no choice nawonso kumadikirira nawo mu queue muja ngati kuti kukuchitika china chake koma ati that's what slowed the soldiers eh, video imene ili, ili online apparently allegedly akunena kuti ndikuinena kuti ndi propaganda ya mbali ya America eti chifukwa It hasn't been verified eti komano akuonetsa video yonena kuti ah, ma locals anapanga protect ma Americans by impeding kupanga prevent asilikali wakuti akafike mwamsanga kuja ndi magalimoto awo blocking njira chifukwa sikuti ndi region yoti ya, ya bobo ya ma highway ya yeyero eh, so zimene zachitika about American planes ndi zimenezo nde plane ija timati C130 yagwa ayigwetsa not necessarily em yawotchedwa ndithu kumene kujako yapangidwa abandon Hercules ija em is one of the planes zomwe zinatera ndikukanika kunyamuka chifukwa zinakatera kumudzi kuti zinyamule munthu uja kunalibeko surface yabwinobwino yoti inga eya nde zinatitimira zinakakamira eyetu guys cheers.